should be happening, zimene he zikuyenera should not be kumachitika saying asamakanena until there is a need. kufikira pali chosowekera It's my duty as a ndi pastor udindo wanga ngati to mbusa look at the health of my congregation kuti ndikaunguze thanzi la and mpingo prepare wanga a teaching ndikukonza to chiphunzitso address healthy kuti issues. ndikafotokoze nkhani za umoyo wanu mmene ulili That's the primary way of preparing ndi messages. njira yayikulu komanso yambirira yokonzekera ulaliki

The third way Njira yachitatu is I can just decide. ndikhoza kungopanga chiganizo I want to teach about this. ndikufuna ndiphunzitse za I ichi feel it. ndikuchimva chimenechi A pastor, aunguza mpingo if I'm teaching you things that you are good at already, ngati ndikuphunzitsani zinthu zimene ndinu odziwa kale the mzimenezo area that you are struggling mbali imene is the one that muvutikako will kill ndi you. imene ndi yoyika So kukupheni we address where you are weak. ndiye chidwi chathu chimakhala kumene mukufookako

ndiye kwa ine ndikuganiza ngati nzabwino kuti umve kuchokera pa guwa
ndikukonzedwa kuchokera pa pulpit ndi nkhani ya dzidzidzi tikakhalano kuti tidzikutengani mwapambali

Wantchito wako ali m'manja mwako. Kodi izi m'mazidziwa? The same is true zomwezinso nzoonadi with your boss at work. Dabwana anu kuntchito you are misbehaving there. And the voice of nature is saying, Sir, you have told her to be coming airy. She's not listening. Behold, she is in your hand. You can write a letter today and you will not see her tomorrow. Do we remember that? That there are authorities. We are not just under them, but we are in their hand. The lack of submission we show in church. Kusowa kwa ulemu kumene timaonetsa mchalichi. Submission sir. Kusowa kugonjera kumene timaonetsa mchalichi. Is the same we show at work. Ndikomwekonso kumene timaonetsa kuntchito.

And one day, nde tsiku limodzi that your misbehavior kufuntha kumene uku kwakoko will demand a serious cost kudzayitanitsa ndithu zotsatira za you will not be ready to pay the price sudzakhala okonzeka kulipira dipo lake people have lost jobs because anthu of aluza that. ntchito chifukwa cha zimenezi they don't understand authorities samvetsetsa maulamuliro people have lost anthu marriages aluza mabanja

Didn't your mothers talk to you? kodi mayi anu sadakuyankhuleni mavuto ake ndiona kuti mu church tayamba kupanga so sort ma issues amene anakanika kumabanja kuja we are sorting them in church tikuwakonza mchalichi panopa zina izi ndi nkhani yo- basi muona akulira amayi ako amafunika akuuze kuti mzibambo sitimamuyankha chonchi

nditangokhala woona mtima ngati inu ndi ine tili ndi nkhani inuyo ndi amene mukakhale kuti mupita Can we find a better interpretation for that? like a, a nice one. If you and me have issues ngati inu ndi ine tili ndi nkhani pakati pathu that we have failed to solve, zimene talephera it kuzisova is you that is going, ndi inuyo amene mutachoke not me. me I'll- osati ine ine ndili pano The environment will become inconducive malowa sakakhalano abwino kwa iweyo for you. kwa iweyo You don't fight with your leaders. sulimbana ndi azitsogoleri ako ayi ayi I'm teaching you. ndikuphunzitsani apa

One time my son prophet Yankho was showing me a message. Nthawi inayake prophet Yankho amandionetsa message. He's the leader of the chapter in 25. Ndi mtsogoleri wa chapter chaku 25. He was trying to instruct some of the brothers. Nde amawalangiza azibale ena. The way the other guy answered. Wina mmene adayankhiramo. I said no. Ndinati ayi. He's your brother fine. Ndi mbale wako chabwino bwino. But there he's your leader. Koma kumenekoko ndi mtsogoleri wanu. You don't talk like that. Suyankhula mwachonchi ayi. Ati pastor.

of a son who has left a church. taonani mmene kumwamba kufotokozerera mwana amene wasowa It mkati says Hagar, akuti haga Sarah's maid, wantchito wa sara foster, eh, God forbid, son of prophet Gideon, mwana wa prophet and gideon he's in fountain of victory. koma ali ku fountain of victory And heaven is recording Nde kumwamba that you kukulemba belong because kuti ndiwe wa chalichi. ordinances Chifukwa zikhazikitso. do not shift. sizimasuntha They don't. ayi sizisuntha Heaven sees you here. Kumwamba So kukuona iwe pano basi. if you are not here, Ndiye ngati suli pano, then heaven doesn't see you. ndiye kuti kumwamba Can you sikukuona komwe. imagine meeting Taganizani, Jesus kukumana ndi and he Yesu. says for Ndiye two akuti, years Kwa zaka you have ziwiri not gone to church, iwe sunapite ku chalichi. but you blessed people with music Koma iwe umadalitsa anthu ndi mayimbidwe in ako. church. Chalichi ndithu Gentlemen, let's be honest. tikhale oona mtima abale.

Sarah's maid. wantchito wa sara Why, why not just saying Hagar? bwanji osangoti haga Is the description necessary? kodi chifotokozocho Yes. nchoyenerera inde Locate your roots, ma. inuyo kumene mizu yanu ili takuzindikirani God, do you know why I've left? kodi ambuye mukudziwa chifukwa chimene ndachokera Sarah was maltreating me. sara amandichitira nkhaza And God says, Ndiye Mulungu aku- Do you know why she was kodi maltreating you? ukudziwa chifukwa chimene amakuchitira nkhaza I'll show it to you in a moment. ndikuonetsani mkamphindi

You were not in submission. iwe sunali mu kugonjera Ah, but she could send me and Ah, I could- koma that was subjection. uko kunali kugonjeretsedwa But now Koma tsopano- go and willingly pita mwakufuna put yourself kwakoko under authority. ukadziike pansi pa ulamuliro Then he will not. Wait, wait. no authority, palibe ulamuliro uliwonse maltreats anyone umene umamzunza that aliyense is loyal, amene ngogonjera committed, odzipereka and fruitful. komanso obala You don't do that. supanga zimenezo Unless if the definition of maltreatment changes. Because pokhapokha ngati chifotokozo according to our cha nkhaza chisintha generation, molingana ndi mbadwo a wathu rebuke is a maltreatment. kudzudzulidwa ndi nkhaza

And you were like, five minutes ago, this man was angry at me. mphindi zapitazi anandikwiyira No, akuluwa it was not personal. sizinali zoti ndikupanga ataki ngati munthu I ayi mean, but why should I be correcting while smiling? koma ndidzikukonza ndikumwetulira chifukwa chani Then why did God give me wrinkles? ndiye mulungu anandipatsiranji matsinya I have to make a use of them. ndikuyenera kuwagwiritsa ntchito ka Wrinkles are for communication. makwinya ndi oti iwe ukamve zimene tikunenera

We are very good in that. Ndife anthu abwino Africans, mchikhalidwe. real Africans Africans yeniyeni. do not kill other people samapha anthu ayi unless demons have pokhapokha interfered. ziwanda zalowerera We are, we are so full of love. ndife anthu odzala mchikondi Our sense of humor is alive umunthu wathu ngwa moyo because of how we've been raised. chifukwa cha mmene takuzidwira That's why we don't keep guns. nchifukwa yake sitimasunga mifuti We are not South Africans. ayi ife si a ku south africa ayi Are you learning something here? mukuphunzira china chake He says, Go back. bwerera This time, nthawi do what you never did. takachite chimene sunapange Submit. takagonjere Kaseta pakakwaya chonchi kula chairman. W- Once you are not at peace with him, mukangokhala simuli nawo pa mtendere mayi kofuna uzingoyevera fungo. Leave. Akulu akuti suzana chilungamo pena pake. Azitsogoleri ndi anthu amakhala ndi ma preference. Ti- tikumvana eti ukhoza umati akulakwitsa akulakwitsa ndithu koma pamene akulakwitsapo iwe ukupanga safa Uvutika. Mwaona eti? mwaona eti akulowerere ndani mulungu He's the one who ordained them ndi amene So, do you know what wisdom teaches you? mudziwa kuti nzeru Be imaphunzitsa at chiyani peace takhala pa mtendere with your leaders ndi azitsogoleri ako be at peace. Takhala nawo pa mtendere. By the time God will be punishing them pa nthawi imene Mulungu for azidzawalanga mistreating you, you pokuzunza have lost your job already. iweyo ntchito yako yatha kale. You see that? Mukuona ichi? He will punish them fine. Adzalanga ndithu inde. Acheya chonde ndikupemphani.

Ndi kuwana busa. Tanani pa mic. Oh, so in 2014 ndachotsedwako ntchito kwina kwake when i just finished school kena ndinayamba kantchito kena kake ndi abwana anafunsa funso pagulu so nawayankha ndithudi naye loti anashera koma end result yake nachotsedwa ntchito and I was, i was told kuti I was, i was chosen kuti i should be in charge of my friends But then ndinauzidwa kuti ndawayankha abwanawo kenako anandithothola ndiye kuti platform so yabwino inauza kuti yatheka. Manja mwa abusa manja. Of course that was 2014 papa. Okay God has helped you now. Yeah. Are you seeing how we lose opportunities? Mukuona mmene timaluzira mimwayi? Akuti ukufuna kuoneka dolo akapuna oneke dolo ra abusawo. Anthawi imene ya 2014.

is his choice. ndi chisankho And he chake says, Obey akuti your tamverani parents in the Lord, makolo anu mwa ambuye for this is right. pakuti ichi nchoyenerera Then he says, ndiye akunena kuti Honor your father talemekeza bambo wako and your mother, komanso mayi wako for it is the first commandment pakuti ndi lamulo that has a loyamba promise attached. limene lalumikizika ku lonjezo He says it shall be well. akuti Okay, lonjezo so loti zonse now look at zikakhala me. bwino ndi iwe ndiyang'aneni He says my life can be well akuti moyo wanga ukhoza kukhala bwino when I honor my father ndikalemekeza bambo anga and my mother. komanso mayi wanga What is the opposite? Kodi chotsutsana If you chake dishonor chija- your Ngati parents, sukalemekeza it makolo will ako never be well. sizikakhala bwino ndi iweyo You will be thinking it's a demon. No. Uzikaganiza ngati n'chiwanda. Ayi. If you like, ngati ungakonde, cast it out the way you want. Chitulutse mmene ungatulutsire. No man succeeds. Palibe munthu amene amapambana. While his mother is crying. Pamene mayi ake akulira. I don't care how anointed you are. Sindikusamala ndi odzozedwa motani. Your father is in tears. Bambo ako ali m'misozi. And you think you will succeed. Iwe kuona ngati ukapambana? No. Ayitu. If the devil shows up. ngati satana angaonekere nkundidonyola ngati angakwanitse ngati angakwanitse ndikuyamba kunditembelera because ndimangoseka because i'm blessed chifukwa ndine odalitsika and you don't curse what is blessed nde siutembelera chodalitsika ayi some of you ena inu your father is dying bambo anu akufa and he says ndi akunena kuti chonde chonde zimene umandipanga ine usawapangenso mayi ako that is the last word your father told you ndiye mawu omaliza amene bambo ako anakuyankhula you go apply for a job iwe kapanga apply ntchito they deny you kukukana and you change a ministry kusintha utumiki bigger anointing ndifuna kudzoza kwakukulu nothing happens palibe kamene kakuchitika oh fasting and prayer ah kusala ndi kupemphera it still doesn't work osachitikabe no, ayi sufunikira zimenezo munthu wamkulu amene anafa uja akudandaula uja ndiye chifukwa chake Mama, do you know Amos? Amos mukumudziwa amayi? Do you know Amos? Amos mukumudziwa? You don't know Amos? Simukumudziwa Amos? I'll tell you. Ndikuuzani. Today is a prophetic service, right? Lero ndi prophetic service, choncho. We'll start from there. Tiyambira pamenepo. Masana. Kodi masana kapena mamawa kwambiri? Some of you ena a inu have to sort your issues from the background. mukuyenera kukakonza nkhani zanu kuchokera m'mbuyo mwanu That's where the problem is. nkumene kuli vuto kumene And let me teach mudachokera you this. If your ndikuphunzitseni parents are alive, ngati makolo anu ali moyo make peace with them. tapangani nawo mtendere Make peace with them. khalani nawo pa mtendere Let them be happy about you. azisangalala nanu nde pali anthu ena amatha kubakila wina aliyense kunjako that is standing against their own parents amene akuyima motsutsana ndi makolo awo let me tell you something huh? ntakuuzani china chake olo mayi ako bambo ako atakhala mfiti kwa iwe si mfiti mwamve kwa iwe si mfiti chifukwa akanakhala mfiti kwa iweyo akoza kudya wina aliyense ma iwe sanakudye bwanji kumakusamalira kumalira iweyo kumakuthandiza kuti ukule ndiye kuti ngati mayi ako ndi mfiti kwa iwe wekha si mfiti sindikuti usamaone ngati uza mm si mfiti kwa iweyo because mfiti imadya and she didn't eat you nde sanakudye when nobody could have stopped her pamene wina aliyense sakadatha so when you hear people say my mother is a witch mayi anga ndi mfiti entitled to their opinion azingokhala ndi zimene akuganizazo but don't accept it koma inuyo msavomereze wina akakachokera kunja uko nkukuuza zinthu za abusa ako abusa ako tunga chonchi kenako iwo nkundipatsa chifotokozo ine iwe kunyamula chimenecho akuononga Have you realized that? kodi munazindikira kuti People will spoil your church anthu akawononga tchalitchi yanu and they will not carry you to their own church sakakutengerani ku tchalitchi Why? yawo ayi chifukwa chani because they know chifukwa what akudziwa you will see there chimene ukaone kumeneko is worse than what you're dealing with. ndi choopsa kwambiri kusiyananso ndi chimene uthana nacho kuno They better spoil your own place akuyenera kuononga malo awo and let you remain there. nkulola kuti iwe ukhalebe kumeneko Rise on your feet. tayimirirani